Ọmarịcha nwoke anụnwa unu na-afụ ebe a, ndị oji egbe ezu agbagbukwana nya n'Anambra steeti wit ndị uweojii sokwanụ ya. O wee bụ na nya bụ nwoke bụkwanụ Chief of Staff Soludo n'Anambra steeti e nyere afa ya wee dịka Honorable Ben Nwankwọ na afa otutu ya bụ Isi Mgbidi na ọ nyanwa bụkwanụ Chief of Staff Soludo na ọ bụkwanụ onye Orumba na onye nke ọzọ bụ Honorable Emma Nwafọ na ọ fa ncha so na moto hei bịakwanụ ka unu nụrụ ka nya bụ njinji si wee ji na nya bụ ife abụlọkwa obere ife ọ bụrụ na i lenego nya bụ ife onyonyo anya mmiri ya apụkwa ọ n'anya ịfụ ka ozu ndị mmadụ si wee yịsalụ n'ala ma ozu ndị uwe ojii o wee bụrụ na ndị sere nya bụ ife onyonyo bụ ndị ọrụ nche nke nọkwanụ n'ụzọ ebe ahụ bụ ife fụrụ fa n'abalị ebe ozu fa yịsa n'ụzọ ndị ọrụ nche wee na-evidio fa wee na-eti mkpu m ma agbanyela unu ka unu nụ ife ndị ọrụ nche na-ekwu maka na m aya etinyenwuru unu nya bụ ife onyonyo maka na mmee mmee ọbara juru ebe niile hei ọ gịnị ka a ya akpọ nke a biko nụ ka m nenere ife onyonyo a ka m na-ajụ kedu ebe nwoke anụnwa ji abalị wee jee nke bụ na ọ nahụ n'oge wee na-ana ebe 8 ka ebe 9 maka na ebe niile agbagokwanụ ọchịchị ụfọdụ nọ na-asị na ndị oshi ahụ ndị omekome gbagburu ya na fa nọ n'ilo asị ndị uwe ojii na fa yi akwa ndị uwe ojii nya nọrọ asị ndị nọ na checking point na ọ nya kpatalụ na ndị uwe ojii so nwoke anụnwa agbaghọkwanụ fa egbe na fa che na ndị ọrụ uwe ojii ibe fa ebe ụfọdụ na-asị na ndị ahụ bụkwanụ ndị omekome na fa nọ n'ime ọfịa wee chebiri nwoke anụnwa ọ na-apụta fa wee kwaba ya mgbọ na ndị ahụ dịka ndị e ziri ezi na fa makwana na ya bụ nwoke ya esi ebe ahụ wee gafe hei allegedly o anọkwa m ebe ọ nọ mee ife a kọkwọrụ n'ihu akwụkwọ ka m wetara unu bịakwanụ ka m kọọrọ unu ife m nụrụ o wee bụrụ na a na-akọwa na ife anụnwa mere on Sunday bụkwanụ May 31st 2026 na ya bụ ife emelụ ebe 8 nke abalị na nwoke anụnwa unu na-afụ ebe a bụ Ben Nwankwọ na e nwere ebe fa jelu na ya bụ ife ebụkwanụ ife gbastalụ ọrụ gọọmenti Anambra steeti maka na ọ nya bụ nwoke ebụkwanụ chief of staff Soludo na ọ kwa ya ka fa na-anazi o amana ebe after 8 ka o ji wee na-ana ka ọ na ya bụ nwoke amaghị mgbe chi ji wee ji ka uche ya bụ na e bu ndị army na o nweghị ife ya emie a na-agwa ndị mmadụ ejezina ije abalị na obodo adịghị mma ụfọdụ aya anụ e wee na-asị na ọ kwa nya bụ ife ka fa na-anazi wee si ụzọ nwanụ si Ufuma wee pụọ Amansea wee jebe Ọka wee pụta n'ebe a na-akpọ Amansea Ọka e wee sị na ndị omekome wee si n'ime ọfịa ụfọdụ sịkwa na ndị nwa yi akwa ndị uwe ojii wee nọrụ n'ilo asị ndị na-arụ ọrụ wee kwụsị fa moto fa akwụsịnatazie ewee kwawa fa mgbọ ebe ụfọdụ sị na fa bụ ndị omekome na fa nọ n'ime ọfịa ọ dịka ya sị na fa na-eche fa si nya bụ nwoke na ndị ọrụ agha ọ kpọ with convoy moto ya wee na-apụta wee si ndị nwa wee si n'ime ọfịa wee masịta wee kwawa fa mgbọ mgbọ abụlọkwa obere mgbọ nya ee o nwere onye nke a gbarụ n'aka gbaa ya n'isi onye nke bụkwa na onye ọrụ uwe ojii onye nke agha agbawurie n'ime ya bụ convoy ebe ahụ ka ozu ya dị ndị nke ọzọ ozu fa adọzi n'ala hei mmee mmee ebe niile nke bụ na o nwere onye nke na-eku ume ndị ọrụ nche n'ebe ahụ na-asị ka e buru onye nke ahụ jebekwanụ n'ụlọ ọgwụ ma gbanyere unu ka unu gere ife fa kwu nke bụ na ka nya bụ ife mechara na gọvanọ na-achị Anambra steeti a na-akpọ Gọvanọ Chukwuma Charles Soludo nwa Mgbafọ na ya bụ ife ewutere ya ma wutesikwanị ya ike o wee sị na ndị mere ife anụnwa na-asị chọba fa nke taa nke echi ka a fụkwanụ na e jidere fa ei ọ gịnị ka ndị nwunye fa na ụmụ fa ya akọ bikonu ee kedu unu ndị mere ụdị omume a unu wee gbagbuo mmadụ ịnọ gịnị ka mmadụ one niile a unu gbagburu mere unu ụfọdụ na-asị na ọ ya bụ ndị e zitere ezite ka fa gbagbuo nwoke anụnwa ebe ụfọdụ na-asị na ije abalị adịghọ mma na ọ bụrụ na ya bụ nwoke ma mgbe chi jiri fa achọọ otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ lahụ ebe ahụ ụtụtụ fa anawa nke anụnwa ọ na-asịnụ ka ọ naruo be ya ka n'ụtụtụ ka ọ jee ọrụ pụta n'ụzọ ntu a ka e si wee gbawusi fa anyị akpọnụ nke a gịnị bikonu nwoke Soludo ka tụrụ aka ka ọ bụrụ chief of staff ya ọ lụzibekwa ọrụ nwa two months ka ọ three months nwoke mmadụ abụrụgokwa onye nwụrụ anwụ hei Geenụ ntị ka unu nụ voice ndị ọrụ nche, fụkwanụ mgbe ya bụ ife mere ka unu nụ ife fa kwuru maka ma ya etinyekwọrị unu ka unu fụ ya n'anya maka na ọ dụghọkwanụ mma inene maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa. Anyị wee na-asị ka mkpụrụ obi ya bụ nwoke zuru ike na ndokwa ka nwunye ya na ụmụ ya kasie na ndị ọzọ mmadụ ịtọ a gbawuru ya na fa anyị ma na fa nwere ezinụlọ nwekwanụ nne nwee nna ka fa kasie na ife mere emego na ndị omekome gbagburu fa fa ya epu elu n'ụwa o meghị taa o meghị echi na fa ya anwụkwa anwụ na ọ bịara ije nwe ụna n'ụwa a mụhakwa anyị ife ọzọ bụ ọnwụnwụ o nwekwa onye ya epu elu ọ bụkwa na fa ma gbajie fa aka ma ọ gbajie fa ọkpa ọ bụrụ na onye nke a ka fa chọrọ bịa fa ejidenụ sọ onye nke a hapụnụ ndị ọzọ nke ejide fa ncha niile gbawusịa ọ dụghọkwa mma e mee gị ife i mere mmadụ obi ya adị gị mma mba
onye nke agba abalị onye nke abalị abubuwa janga awa kwebele bwe kanda jibe wachwe numu

ọkwụrụ m ọgba ọkwụrụ ọgba nwere ike iso na ndị akụji akụji. ọkwụrụ na-eji egbe kụrụ mgbe ọkwụrụ ọgba.